nin wagati na aw tulo b'aw ka kalanden an'aw baden ala ka dina na n'o ye isiyaka bɛrite ka bɔ sikaso mara la ka bɔ sikaso dugu min na o ye kilela ye an ni sikaso cɛ kilomɛtiri bi naani duuru a bɛ sikaso ni kucala cɛ de n'o ye kalanden karamɔgɔntan ye o la sa n baden an tɛna kuma caya bele sabu wagati ba t'an bolo sisan ci min bɛ dama an b'o ci lase dama pour que tanga kana an ta an tigɛ ma a bɛ sidɔn o la yann'o cɛ an b'an sinsin ala tɔgɔ ye k'an kalifa don ala la maa wɛrɛ tɛ ala min kɔ an b'an sinsin ala tɔgɔ ye k'an kalifa don ala la ala min ye fɛn bɛɛ kɛ ni soso a yɛrɛ ye ni ka tila k'a yɔrɔ soso an b'an sinsin ni masa tɔgɔ ye ni min diyala ala min ye n'o de bɛ kɛ ni maa tɛ se k'a bali ni min ma diya ala ye o tɛ kɛ an b'an sinsin n'o ala ye o ala tɔgɔ ye ni k'an kalifa don o masa la k'an jigi sɛmɛ yɔrɔ kɛ o ala ye k'o ala k'an wele yɔrɔ ye maa wɛrɛ tɛ ala min kɔ o la sa n baden o kɔfɛ an bɛ kisi ni nɛɛma ɲini masa fɛ k'a k'a ka kira sanuman kan n'o ye muhamadu ye o kɔfɛ an bɛ tanga ɲini dalibaa masa fɛ ka bɔ dangatɔ kunnango tɔɔrɔ ma n'o ye ibilisa ye o kɔfɛ an bɛ dɛmɛ ɲini ala fɛ ala k'an dɛmɛ an juguw kan ala k'an dɛmɛ an juguw kan ala k'an dɛmɛ an juguw kan baden nin walanda in titre ye jumɛn ye ko monsieur ou bien bɛrite bɛrite mali met le haut conseil islamique malien en garde en bambara a kuma sira bɛrite mali met en garde le haut conseil islamique malien en bambara o kɔrɔ de ye bamanankan na silamɛ soba min bɛ yen n'a fɔ a ma ko haut conseil islamique malien lamɛnba nin kasɛti in bɛna boli o de kan walanda in titre de ye ko le haut conseil islamique malien a kuma bɛ sira a titre kɛla o ye mun na de lamɛnba foyi tɛ kɛ tan dɛ n'i ye fɛn min kɛlen i bɛ tag'a sɔrɔ kun dɔ de bɛ yen sababu dɔ bɛ yen mais foyi tɛ kɛ tan foyi tɛ kɛ tan a kun bɛ o lamɛnba a sira a kun de ye jumɛn ye n'i hakili bɛ n ka kuma dɔw la ne ye kuma caman fɔ e ye yanni nin cɛ a kuma dɔw kun ye jumɛn ye ne y'a f'i ye de lamɛnba anw bɛ diinɛ min na bi o mana kɛ silamɛya min ye o ye ala wɛrɛ de ka silamɛya ye o tɛ kabakolo wolonwula tigi o ka silamɛya o tɛ o ye lamɛnba n'i hakili bɛ ne ka o kuma na ne y'a f'i ye de o kuma dɔw la n ko an kan ka silamɛya min kɛ bi

i y'a dɔn ne kun delila k'a fɔ e ye n tɛ sɛgɛn n tɛ ɲinɛ n b'a ta ni ka sigi ye siɲɛ caman a bɛ dɔn n y'a f'i ye maliyɛnw malidenw an bɛ seli min na an bɛ sun min na an bɛ jaka bɔ min na an bɛ hiji min na an bɛ disabiri min na nin bɛɛ de kɔfɛ nin wale ninnu bɛɛ de kɔfɛ ala kan k'an wele kuranɛ kɔnɔ k'an bɛɛ kafiri nin wale ninnu kɛlen kɔfɛ n delila k'a fɔ a ye n tɛ sɛgɛn n tɛ ɲinɛ k'a fɔ a ye lamɛnba an bɛ seli farida duuru min seli tile kɔnɔ lamɛnba an b'o kɛ ala min ye o ala de kan k'an wele a ka kuranɛ kɔnɔ k'an maliyɛn bɛɛ kafiri a bɛ sɔrɔ lamɛnba sunkalo tile bi saba ye an b'o sun ala min ye lamɛnba o ala de kan k'an wele a ka kuranɛ kɔnɔ k'an bɛɛ kafiri lamɛnba an taara hiji la ala min ye o ala de kan k'an wele a ka kuranɛ kɔnɔ k'an bɛɛ kafiri lamɛnba misiriw bɛ jamana kɔnɔ ni ala min tɔgɔ ye o ala de kan k'an bɛɛ wele kuranɛ kɔnɔ k'an bɛɛ kafiri ne ko e y'o ko faamu cogo di bi e y'o ko faamu cogo di lamɛnbaa o faamu ka go dɛ mun y'o faamu goya de ye sabu ko fila don soit ala kɛn bɛ ka min fɔ o de ye can ye n'an ka kɛ kafiriw ye ou bien ni anw kɛn bɛ silamɛw ye o kɔrɔ ye ala de ye kalon tigɛ o ko fila de bɛ yen mɛ kuma bɛ min sisan n'a taara sɔrɔ ko ala m'a fɔ kuranɛ kɔnɔ dun ayiwa sisan fɛn min ka d'aw ye a k'o kɛ ne na ne ko ten a sɔrɔ n'a taara sɔrɔ fiyewu fiyewu ko ala m'a fɔ kuranɛ kɔnɔ k'an bɛɛ kafiri o tuma na maliyɛnw min ka d'aw ye a k'o kɛ ne na a y'o kɛ ne na ne ko n jɛnna n'a ye mɛ n'a taara sɔrɔ ko ala y'a fɔ tigitigi ayiwa ne sen tɛ o la bele dɛ ne tɛ se ka jalaki bele ne bɛ jalaki yɔrɔ kelen jumɛn de la n'a taara sɔrɔ ala m'a fɔ n'a taara sɔrɔ ala m'a fɔ o tuma na maliyɛnw a bɛ se ka ne jalaki n'a taara sɔrɔ ala m'a fɔ mɛ n'a taara sɔrɔ ala y'a fɔ dun lamɛnbaa ne tɛ se ka jalaki bele dɛ ne tɛ se ka jalaki an bɛ kuranɛ de lajɛ ka dɔnnibaw k'an bɛɛ seere ni ala kɛlen bɛ k'a fɔ tan yɛrɛ yɛrɛ la a bɛ dɔn ni ala kɛlen bɛ k'a fɔ fiyewu a bɛ dɔn n'a taara sɔrɔ ala m'a fɔ o tuma na ni fɛn fɛn ka di aw ye aw k'o kɛ ne na ne sɔnna a y'o bɛɛ kɛ ne na a bɛ sɔrɔ n'a taara sɔrɔ ala y'a fɔ dun ne tɛ jalaki dɛ n'a bɛ fɛn jalaki fana a ye ala jalaki ne tɛ lamɛnba an bɛ dɔnnibaaw k'an bɛɛ seere ala kɛn bɛ k'an wele kuranɛ kɔnɔ yɔrɔ min k'an bɛɛ kafiri an bɛ sɔrɔ k'o d'i ma kɛnɛ kan ne tilala o yɔrɔ la kɔmi kasɛti in yɛrɛ titiri ye ko fo kɔnfɛ

aw ye jɔyɔrɔ jumɛn fa de aw ye jɔyɔrɔ jumɛn fa de kuma de bɛ kuma de bɛ n'a ma ɲɛ an kɔni kɛla kafiri ye ko ala y'an wele kafiri ka aw haut conseil mɔgɔw to yen fo a ka taga sɔrɔ a ye jɔyɔrɔ dɔ fana fa pour que an bɛ se ka kɛ silamɛw ye sabu a y'a yɛrɛ bila anw de kunna k'aw de y'an ɲɛmɔgɔ ye ɛ ni aw y'an ɲɛmɔgɔ ye anw bɛ se ka kɛ kafiri aw ɲɛna an ma fɛn fɔ den kalifalen e ma o den kojugu ko o den sɔrɔ e ma foyi fɔ e ma foyi kɛ lamɛnbaa o tɛ se ka kɛ abada haut conseil ni aw y'an ɲɛmɔgɔ ye n'a ma ɲɛ ala y'an wele kuranɛ kɔnɔ k'an bɛɛ kafiri aya aya min k'a y'o yira an na lamɛnbaa ala kɛlen bɛ k'an wele kuranɛ kɔnɔ an bɛɛ kafiri yɔrɔ min n b'o yɔrɔ d'i ma fɔlɔ ni n y'o yɔrɔ d'i ma min bɛ n bolo ka fɔ haut conseil yɛrɛ ye n bɛn'o fɔ i ye kafiri an bɛ fɔlɔ yɔrɔ jumɛn na ala y'an wele kuranɛ kɔnɔ yɔrɔ jumɛn k'an bɛɛ kafiri dɛ an ye mun kɛ ala la n'a y'an wele k'an bɛɛ kafiri e t'o dɔn wa lamɛnba i y'a dɔn ala kɔni tɛna an wele tan k'an bɛɛ kafiri ka sɔrɔ an ma fɛn kɛ an ye fɛn dɔ de kɛ o an ye fɛn dɔ de kɛ an ye min kɛ ala la dɛ o juru sara ala y'an wele o de la k'an bɛɛ kafiri an ye mun kɛ a filɛ lamɛnba kuranɛ suran duuru na aya bi naani naani na kuranɛ suran duuru na aya bi naani naani na kuranɛ suran duuru na aya bi naani duuru na kuranɛ suran duuru na aya bi naani wolonwula na a mɛ ka ɲɛ an y'a daminɛ bɛɛ a filɛ kurana suran duuruna aya bi naani naani na ani kurana suran duuruna ni aya bi naani duuruna ani kurana suran duuruna ni aya bi naani wolonwula na ala ko cogo di ni kurana sura ninnu kɔnɔ dɛ masa ko inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur

kuma fitini na i b'o kɔrɔ dɔn kana tulon kɛ ale ala kumakan na ne ale ala ye min fɔ e ye kana tulon kɛ a la dɛ tafsiri bɔla ma kuma ala de kumana o tuma na i janto ala kumakanw na o ka bɔ yen waman lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun

kuranɛ min b'an bolo sisan i bɛ kuranɛ kɔni dɔn o ɲɛna ko kuranɛ min bɛ anw bolo lamɛnba ko o kuranɛ kɔnɔ kiitiw de bɛ yen kiitiw de bɛ yen kiitiw de bɛ kuranɛ kɔnɔ i bɛ kiiti dɔn kiiti de kɔrɔ ye ni zon minɛna min kan ka kɛ o zon tɔgɔla la o bɛ kuranɛ kɔnɔ ni jɛnɛyakɛla minɛna min ma furu kɛ fɔlɔ min kan ka kɛ o jɛnɛyakɛla in na cɛ ni muso o bɛ kuranɛ kɔnɔ ni jɛnɛyakɛla minɛna min ye furu kɛ min kan ka k'a la o bɛ kuranɛ kɔnɔ lamɛnba ni furu kan ka siri a kan ka siri cogo min o bɛ kuranɛ kɔnɔ lamɛnba ni furu kan ka sa a bɛ sa cogo min o bɛ kuranɛ kɔnɔ an tɛ dan nin dama ma a ka ca koyi a caman de bɛ yen mais pour que kuma kana caya o an ka dan nin damadamanin dama ma o ye jumɛn ye lamɛnba kuranɛ kiitiw n'an y'a fɔlɔ kɛ zon ye a kiiti fɔlɔ ko ni zon minɛna k'a bolo tigɛ kuranɛ ko ten n bɛ tila k'a yɔrɔw bɛɛ d'i ma ko ni zon minɛna k'a bolo tigɛ kuranɛ suran duurunan aya bi saba ni seeginnan

an tɛ jugement sabanan d'i ma o ye jumɛn ye ko wa n'o ye furu kɛ dun maa o maa ye furu kɛ silamɛya la ka tila ka jɛnɛya kɛ ko k'i don dingɛ kɔnɔ k'i bon ni fara ye ko k'i fa muso o muso i ye furu kɛ silamɛya la i furula silamɛya la a tila ka jɛnɛya kɛ ko k'i don dingɛ kɔnɔ k'i bon ni fara ye ko k'i fa lamɛnba i ye ninnu bɛɛ faamu dɛ furu bɛ ta ko ka furu siri ni kuranɛ ye o ka nɔgɔ furu sali ta ko ka furu sa ni kuranɛ o fana ka nɔgɔ lamɛnba zon ta jɛnɛyakɛla ta an ka dan o dama ma fɔlɔ y'a dɔn e ye kuranɛ dɔɔni dɔn sisan dɛ kuranɛ kɛlen bɛ ka fɛn min fɔ jugement ko la y'a dɔn sisan o tuma na o lamɛnba ala de ko ko wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun ko o kuranɛ kiiti ninnu dɛ ko ni jamakulu o jamakulu t'a kɛ tan k'o tuma na ko k'a jamakulu bɛɛ wele kafiriw i y'a dɔn anw ka silamɛya tile ma se fɔlɔ dɛ ou bien anw ka silamɛya tile ma se fɔlɔ dɛ lamɛnba anw ka bi tile silamɛya ani silamɛya yɛrɛ yɛrɛ a cɛ ka jan ɲɔgɔn na dɛ i n'a fɔ jɛgɛ jalan ni baji walahi ko ni jamakulu o jamakulu ma kiiti n'ale ka kuranɛ ye k'a bɛ fɔ jamakulu bɛɛ ma ko kafiru n ye kiitiw d'i ma sisan dɛ kuranɛ kɔnɔ a fɔla ka zon bolo tigɛ ko o tuma na zon bolo tɛ tigɛ jamana o jamana na ko k'a fɔ a jamana den bɛɛ ma kafiru n ye jugement filanan d'i ma ka cɛni ni denni n'o ye jɛnɛya kɛ ka gɛnɲɛ kɛmɛ b'o la k'o bila ko o tuma na n'o tɛ kɛ jamana o jamana na ko k'a fɔ o jamana den bɛɛ ma kafiru n ye jugement sabanan d'i ma ko cɛ ni muso n'o ye furu kɛ a tila ka jɛnɛya kɛ ko k'o don dingɛ kɔnɔ k'o bon ni fara ye fo k'o fa ko o tumana n'o ti kɛ jamana o jamana na ko k'a fɔ a jamanaden bɛɛ ma kaafiriw aya maliyɛnw se tigi ala ko ten dɛ kabakolo tigi ala ko ten maliyɛnw maliyɛnw ala min y'aw da ala min bɛna aw fa o ala ko ten maliyɛw aw bɛ seli ala min ye o ala ko di maliyɛw a bɛ sunkalo tile bi saba sun ala min ye o ala ko di maliyɛw misiri b'a ka jamana kɔnɔ ni ala min tɔgɔ ye o ala ko di maliyɛw a bɛ taga hiji la ni ala min tɔgɔ ye o ala ko di maliyɛw ala min bɛ su k'aw ɲɛna don o don ka dugu jɛ aw ɲɛna don o don o ala ko di maliyɛw ala min bɛ san n'a ka dannifɛnw kɔnɔ n'a b'o suman dun k'aw balo n'a ye dɛ o ala ko di ka jɔn kɛ seere ye a ka dɔnnibaa bɛɛ min kalanna o min ma kalan a y'o bɛɛ bisimila ni ala m'a fɔ dun n'a y'o mɛn dɔnnibaa min ta a y'o tigi dantigɛ lamɛnbaa ala y'a fɔ dɛ kɔcogo ko ni jamakulu o jamakulu ma kiti n'ale ka kuranɛ jigilen a bɛ fɔ o jamakulu bɛɛ de ma ko kafiriw aya kuma banna dɛ kuma fila de bɛ yen kuma fila de bɛ yen n'i b'a fɛ ka kafiri dɔn lamɛnbaa e bɛ kafiri dɔn

y'a dɔn o tɛ ka kɛ maintenant n'o tɛ ka kɛ o o ala de ko o ala de bɛna silamɛya fɔ e i ka karamɔgɔkɛ ye min f'u ye o tɛ dɛ ayi i ka morikɛ ye min f'u ye silamɛya ko kan o tɛ dɛ abada i ka wajulikɛ o ye min f'u ye wajulikɛla o ye min f'u ye silamɛya kan o tɛ dɛ ala ye min f'u ye silamɛya kan o lamɛn o ye jumɛn ye

mali ta dɔrɔn i y'a dɔn a bɛɛ kɔni ka fisa n'o ye mali ta jugement fɔlɔ o ye jumɛn ko ka zon bolo tigɛ e ye zon kisɛ kelen jumɛn de bolo tigɛtɔ ye mali la kabini ala y'i da o ma kɛ dɛ o ma kɛ mun bɛ kɛ zon na k'o don kaso la o de la ne m'a dogo monsieur le juge la koyi monsieur le juge ni monsieur le député ani faamaw ne ko mali faamaw lahara bɛ jahanama kɔnɔ bi tant que ala ka kuranɛ ma se ka kiiri tigɛ jamana kɔnɔ

ko ka zon bolo tigɛ zon bolo ma tigɛ an fɛ yen jumɛn kɛra zon na zon donna kaso la de jɔn fɛ monsieur le juge o la juge kɔni lahara bɛ jahanama kɔnɔ bi walahi a kuma sira lamɛnbaa nin y'a kiri fɔlɔ ye ko ka zon bolo tigɛ i ma suko ka zon bolo tigɛtɔla ye mali la dɛ i ma suk'o la yɛrɛ k'a ye i tɛ suko a la o sabu a tɛ kɛ o a sira i tɛ suko abada k'i delila ka zon dɔ kelen bolo tigɛtɔ ye

jamana faamaw fɛ ni jɔn ka jɛ ye jamana dɔnnibaaw ka jɛ ani jamanaden tɔw n'est-ce pas allahu akbar n'i ye waraba ɲin ye kɛnɛma ala lamɛnba hali k'a fɔ a k'a dogo ka fisa a k'a bɔ kɛnɛma ye

anw ka silamɛya bɛ bɔ min a ye ala de ye kalon tigɛ ala ko ni minnu ma kiti ni kuranɛ ye a bɛ f'olu de ma kafiri lamɛnba nin ye kuranɛ kiti fɔlɔ ye ko ka zon bolo tigɛ o ma k'anw fɛ yen anw tɔgɔ ye di dɛ anw tɔgɔ ye n'i ye tɔgɔ wɛrɛ don an na min tɛ ala ye min don an na i ye kalon tigɛ dɛ kelen filanan i ye ala kɛ kalontigɛla ye o kafiriya ka jugu n'a tɔ bɛɛ ye ala ye tɔgɔ min wele an na dɛ an y'o de an y'o de o ye jumɛn ye n'an ma jugement kɛ ni kuranɛ ye tɔgɔ fila t'an na kafiriw kɔ a banna kana ɲini k'i bɛ tɔgɔ wɛrɛ don an na min tɛ kafiri ye koyi lamɛnbaa kana o kɛ man shakka fi kufri al-kafir fa huwa kafir ni ala ye maa o maa wele kafiri n'o ma diya e ye lamɛnbaa yɛrɛ kafirila dɛ tallahi tallahi sabu i ye ala kɛ nkalontigɛla ye o de fɛ fɛ nin ye kuranɛ kiri fɔlɔ ye a filanan ye jumɛn ye ko ni cɛnin ni denni ye jɛnɛya kɛ ka sɔrɔ u ma furu kɛ ka gɛɲɛ kɛmɛ bɔ cɛnin na ka gɛɲɛ kɛmɛ bɔ denni na k'o bila o de ye silamɛya ye lamɛnba i m'o fana ye dɛ jɛnɛyakɛlaw bɛ mali fan bɛɛ a musoman n'a cɛman minnu ma furu kɛ mais tile kelen i ma gɛɲɛ kɛmɛ bɔla y'a dɔ la tile kelen i ma deli ka gɛɲɛ kɛmɛ bɔtɔla y'a dɔ la o ma kɛ o ma kɛ tile kelen n'o ma kɛ tile kelen o an ka silamɛya bɔla an ka silamɛya a bɔla dalilu jumɛn de b'an bolo min b'a yira k'an ye silamɛw ye o dalilu tɛ yen lamɛnba o dalilu tɛ yen dɛ n'est-ce pas dalilu kelen min bɛ yen ala kan k'an wele kuranɛ kɔnɔ k'an bɛɛ kafiri dɔnnibaw ɲɛ wagalen ɲɛna o t'a kiri filanan ye a kiri sabanan ye jumɛn ye masalan ko ni maa ye jɛnɛya kɛ min ye furu kɛ ko k'o don dingɛ kɔnɔ k'o bon ni fara ye fo k'o faa alahu akibaru yɔrɔ o kɔni tɛ o ayi abada o ti kɛ o o ti kɛ allah akbar lamɛnba o y'a kiri sabanan ye ko ni maa ye jɛnɛya kɛ maa min ye furu kɛ ko k'a don dingɛ kɔnɔ k'a bon ni fara ye fo k'a faa o ye kuranɛ jugement ye o y'o bannen lamɛnba

n bɛna a kun dama damani fɔ e a kun a kun min ye belebeleba o kɔrɔ de silamɛya tɛ a sira silamɛya tɛ koyi a bɛ kɔnɔ ko denmisɛn kan don denmisɛn kan tɛ silamɛya tɛ ten o de la a tɛ se ka kɛ e ka o k'a kɛ ba o tɛ se k'a kɛ o mali silamɛ o ko bɛ nin kɛ a fɔ ko k'a ye fɛ o tɛ se mun na o tɛ se de sabu o fanga banna de mun y'o fanga ban o ma se ka fara ɲɔgɔn kan o farafarala de a sira ala ko tɛ koyi. o bɛɛ ta o bɛɛ kɔ sisan n balo cogo n ka diinɛ tɔn a banna mais ala o y'o banni lamɛnba nin ye kuranɛ jugement saba jate ye k'a boli selila bɛɛ kan walima silamɛ bɛɛ kan mais o si t'an fɛ ala dun ko ni jamakulu o jamakulu m'o kɛ k'a k'o jamakulu ma kafiriw anw ka silamɛya bɔla min anw ka silamɛya bɔla min lamɛnba anw ka silamɛya bɔla min o y'o bannen ye dɛ ne bɛ yɔrɔ in bɔ la ye mun n'a ma kɛ mun n'a ma kɛ ka selilaw to yen mun n'a ma kɛ le haut conseil islamique malien k'a daminɛ a président na ka n'a bila f'a baarakɛla laban aw yɛrɛw ye ne seere ye ala ye nin fɔ aw bɛɛ ye seere mɔgɔ minnu b'aw cɛla k'u ma kalan olu ka dɔgɔ aw kalanbaga ka ca aw ta ye dɔnnibaw de ye le haut conseil islamique malien aw yɛrɛw ye ne seere ye ala ko ten ni minnu ma kiti ni kuranɛ a bɛ k'olu de ma kafiri a y'o seere a y'o seere aw yɛrɛw tilala ka kɛ ne seere ala ko ten ni zon minɛna k'a bolo tigɛ a y'o fana seere a ye ne seere fana ala ko ten ni jɛnakɛla minɛna min ma furu kɛ fɔlɔ ka gɛɲɛ kɛmɛ b'o la k'o bila a y'o seere a ye seere jumɛn bɛ la ala ko ten ni maa o maa ye jɛnɛ kɛ ka sɔrɔ a tigi ye furu kɛ k'a don dingɛ kɔnɔ k'a bon ni fara ye fo k'a faa a y'o bɛɛ seere le haut conseil islamique malien o tuma na aw ɲɛci ye jumɛn ye jamana kɔnɔ dɛ aw bɛ kan ka mun de kɛ aw bɛ kan ka mun de kɛ aw kan ka mun de kɛ aw ka baara ye jumɛn jamana kɔnɔ aw ɲɛci ye jumɛn jamana kɔnɔ a y'o fɔ sa kɛ jamanadenw bɛɛ welela kafiri ala fɛ k'aw k'aw to yen aw ɲɛnama to yen ne ko o sela ka kɛ cogo di o sela ka kɛ cogo di y'a dɔn aw tɛ baara la dɛ haut conseil islamique malien k'a daminɛ perezidan na ka n'a bila f'a baarakɛla laban n'a bɛ min na a y'o fɔ sa kɛ aw bɛ mun na de aw bɛ mun na sisan anw bɛɛ welela ala fɛ kafiri k'aw to yen aw ma se ka foyi kɛ aw ma bulon foyi sere d'accord n'aw ma se ka bulon sere bulon serebagaw bɛ bulon ta sisan a sira komi aw ma se ka bulon sere o tuma na minnu bɛ se ka bulon sere lamɛnbaa olu b'o tigɛ gɛrɛ bulon na nka baara de wulila dɛ walahi walahi a kuma bɛ sira bɛɛ tɛ kelen ye o bɛɛ tɛ jɛn ka kɛ kelen lamɛnbaa ala ka diinɛ binna de pɔgɔ pɔgɔ pɔgɔ pɔgɔ bɛɛ ɲɛ wagalen ɲɛna mɔgɔ si ma se ka foyi fɔ ka bɛɛ to misiri kulo la ani ka bɛɛ to misiri wele la misiri seli ani faamɛni dunga fɔ ni kɔnfi kungolo detourne k'o de ye silamɛya ye lamɛnbaa nin de ye silamɛya ye kiri ma se a tɔgɔ di kuranɛ ma se ka kiri tigɛ jamana kɔnɔ o jamanaden bɛɛ kafirilen de ala fɛ yen ne m'a fɔ dɛ ne m'a fɔ ala de ko ten kuranɛ ma se ka kiri tigɛ jamana kɔnɔ peresidan wo a karamɔgɔ wo a dɔnnibaa wo a wajulikɛla a mori wo a bɛɛ de bɛ jahanama kɔnɔ lahara a kuma sirɔ ladada a ka karamɔgɔ y'aw janfa dɛ o y'aw janfa a mɛɛnna dɛ talahi nin ye ala ka kuranɛ ye a binna pɔgɔpɔgɔ hali kiri kisɛ kelen tɛ tigɛ ni kuranɛ ye mali la a kelen a kelen hali furu gansan foyi kuranɛ kɔni bɛ ta ni sunkalo sera dɔrɔn o ka taga misiriw bloke aa kuranɛkalan bɛ bi o ka na k'o ye kuranɛkalan ye kuranɛ ma jigin an k'a kalan tan kuranɛ ma jigin ala ma kuranɛ jigin k'an k'a kalan tan ala ye kuranɛ jigin baara ka kɛ n'a ye de mais aw ka taga kuranɛ ta i n'a y'a karamɔgɔ min ye o y'a sɔrɔ a bɛ kuranɛ durusi walima ko bi ye kuranakalan ye bi ye kuranakalan ye i bɛ misiri mankan mɛn fan bɛɛ ko kuranakalan bɛ yen ko sunkalo sera ko kuranakalan bɛ yen sunkalo sera ala o ma ye kuranɛ jigin a ka to k'a kalan tan sa baara kana kɛ n'a ye kuwa kuranɛ ma jigin a ka to k'a kalan tan ko kuranɛ nana ka baara kɛ n'a ye ala ma kuranakalan fɔ a ye sa ala ye kuranɛ baara de fɔ a ye walahi ala ko de a ka baara kɛ ni kuranɛ de ye a ko ni mɔgɔ minnu ma baara kɛ ni kuranɛ a bɛ fɔ o bɛɛ de ma kafiriw aw ma baara kɛ ni kuranɛ ye aw tɔgɔ ye jumɛn ni kafiri de lamɛnba baara ma kɛ ni kuranɛ ye dɛ fɔlɔ fɛn ma kɛ ni kuranɛ ye ni baara tun kɛra ni kuranɛ ye zɔn bolo tun bɛ tigɛ ni kuranɛ kumakan ye a tun bɛ dɔn o tuma de ko baara kɛra ni kuranɛ ye ni baara tun kɛra ni kuranɛ ye ni cɛni ni denni tun ye jɛnɛya kɛ sini bɛ gɛɲɛ kɛmɛ tun bɛ b'o la k'o bila o de ye baara kɛra ni kuranɛ ye ni baara tun kɛra ni kuranɛ ye ni cɛ o cɛ kun ye furu kɛ ka tila ka jɛnɛ kɛ muso o muso kun ye furu kɛ ka tila ka jɛnɛ kɛ e kun bɛ don dingɛ kɔnɔ k'i bon ni fara fo k'i fa o de ye kuranɛ baara ye selilaw y'u ban o de ma k'a kɛ misiriba jɔ ye k'o bɛ fɛ ka ala de ɲini ka ala trɔmpe kɔ a sira o bɛ fɛ ka ala de ɲini ka ala trɔmpe lamɛnba ala tɛ trɔmpe dɛ a kuma bɛ sira ala tɛ trɔmpe ala tɛ trɔmpe anw de bɛ kan k'an yɛrɛ de trɔmpe k'an kɛla silamɛw ye mɛ ala ka kuranɛ kɔnɔ ala bɛ kan k'an lajɛ an kafiri lajɛ kuwa ala kɔni bɛ kan k'an lajɛ ala kabakoyaba de don an na tan n'a y'an ye seli la ala yɛrɛ bɛ kan k'a yɛrɛ ɲininka ninnu bɛ kan ka seli jɔni de wallahi wallahi lamɛnba n'ala y'an kan ka girigiri sunkalo fɛ aa sunkalo tile bi saba sela walima sunkalo an k'a kɛ tan an k'a kɛ tan jɔko tan ni wolonwula sun tigɛ sera a ye sukaro kɛ mɔni na a y'a kɛ tan ala san k'an lajɛ tan ala yɛrɛ kabakoyaba de don an na tan k'o tuma na ninnu bɛ kan ka sun ninnu kɛ jɔni de ye walahi ni hiji sera ni ala y'an y'an bɛ ka avion fa ka taga makan ala kɔni bɛ kan k'an lajɛ tan o bɛ kan ka mun kɛ tan o bɛ kan ka mun kɛ tan o bɛ kan ka taga ko makan hiji la ala de bɛ

n'a ma diya aw ye a kana na o karamɔgɔw juguya minɛ walima a kana na dɛsɛ k'o tanu a danna tan ee ala kunfin o ye silamɛya ye bilen wajulikɛla ka siran ka wilibali fɔ kunfin k'o ye silamɛya ye k'o ye wajuli ye o ye cɛtiri ye o tɛ wajuli ye cɛtiri bɔla de bɛ n'i sigi ka kunfinw sago fɔ walima ka mɔgɔw sago fɔ ka mɔgɔw ni dunga wale kɛ pour que mɔgɔw ka nisɔndiya mɔgɔw ka yɛlɛ o ye cɛtiri bɔla de ka baara ye mɛ ala ta fɔbaga lamɛnba o tɛ maa ni dunga fɔ dɛ o tɛna maa ni dunga ɲini o ma na ka na maa layɛlɛ abada o nana ka na ala ta de fɔ ala y'a fɔ cogo min a b'a fɔ tan direct a man ka jɛngɛ a man ka dɔ fara a kan a bilala o de la mɛ ka na mɔgɔw layɛlɛ o ye tiyatiri ye o ye tiyatiri e ni tiyatiri bɔla ta de ka kan lamɛnba n'i y'o kɛ wajulikɛla wajulikɛla b'o kɛ lamɛnba a bɛ a bɛɛ tiyatiri bɔlaw de ye a sɔrɔ ala ta ye nin de ye o ma nin de fɔ o de la an halakila k'an kɛ tan walahi e t'a dɔn min y'an se nin degere ma dɛ bɛɛ sen b'a la bɛɛ sen hali e sen b'a la

n ka kalanba kɛ n ka kɛ jamana faama ta ye bɛɛ ko n yɛrɛ n ka du ka ɲɛ n ka etazi san n ka n ka muso in kɛ tan n k'a kɛ tan n ka n ka mɔbili kelen san bɛɛ ko i yɛrɛ mɛtɛna n bɛ mun kɛ pour que ala ka dina ka taga ɲɛ eyi olu dɔgɔyala dɛ olu dɔgɔyala e dun ye ne seere ye fɛn fɛn bɛ yen k'a tɛ dɛmɛ fiyewu lamɛnba a mana san kɛmɛ kɛ cogo cogo a bɛ bin a sɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen k'a tɛ dɛmɛ o mana san kɛmɛ kɛ cogo cogo a bɛ bin don dɔ la sabu dɛmɛbaa t'a la. hali ni ne yɛrɛ kun girinna n balo cogo nɔfɛ e kun bɛ nin mɛn ne da wa ni ne yɛrɛ kun ko ko n bɛ balo cogo di ne bɛ balo cogo di e kun bɛ nin mɛn ne da e kun t'a mɛn n da dɛ mɛ a ma ne ye san min kɛ a ɲɛ a ma sɔrɔ ne fana bɛ girin na diɲɛlatigɛ la pour que ne bɛ se ka balo cogo min ou bien e kun tɛ nin sɔrɔ k'a dɔn mɛ mun na tɔw m'a fɔ o m'a fɔ sabu bɛɛ bɛ ka ka girin i balo cogo de nɔfɛ mɛ ala ka diinɛ jɔ cogo a b'a délaisser d'accord komi ala ka diinɛ tɛ jɔ aya fo n'a ye arijana wɛrɛ fɔ an tagatɔ lahara fo n'an tagala ni arijana wɛrɛ dɛ mɛ ala ye min jɔ yen ka ala ka diinɛ bafouer bɛɛ k'a ɲɛ waga ala ka diinɛ binni na k'a da je k'a da je ko n nɔ tɛ sa n nɔ tɛ bɛɛ ko n nɔ tɛ n'i ye perezidan ɲininka a b'a fɔ ale nɔ tɛ jamanadenw de y'ale sigi n'i ye jamanadenw ɲininka a b'a fɔ an nɔ tɛ faamaw don ça fait mɔgɔ si nɔ tɛ quoi d'accord mɔgɔ si nɔ tɛ mɛ a bɛ kan k'a yɛrɛ kɛ mɔgɔ si nɔ tɛ mɛ a ko kan ka kɛ o tɛ complot ye sabu a ye complot de siri ala la sisan n'i ye perezidan ɲininka perezidan ko ala ne nɔ tɛ jamanadenw de don ni jamanaden bɛ fɛ ka ɲininka a fɔ ala faamaw don n'a ye fantanw ye n'i bɛna cɛ ɲininka cɛ b'a fɔ ala ne tɛ ninnu de don hali n'i taara mɛtiri juru fɛ a b'a fɔ ala jamanadenw jamanadenw de ye ne sigi yan

don dingɛ kɔnɔ k'a bon ni fara ye fo k'a ban o depite de bɛna a vote fo ka jɛnɛyakɛla don kaso la min ye furu kɛ o tuma de la ala ye kiti o kiti fɔ kuranɛ kɔnɔ depitew de b'a kiti bɛɛ wuli k'u yɛrɛ ka kitiw sigi lamɛnbaa jɔn de ye depite vote k'a sigi dɛ jɔn de y'a vote k'a sigi e tɛ aw tɛ jamanadenw tɛ a mɛtɛna jɔn de ye ala sɔsɔ sisan dɛ

depitew ma dan ala ka juge baliya ma dɛ u ye ala ka kiitiw wuli ka kiitiw kɔrɔ sigi e min filɛ misiri kɔnɔ alahu akibaru i den depite i den depite olu de ala ka kiiti bɛɛ wuli k'a bɛɛ wuli k'u ka kiitiw sigi foyi tɛ kɛ ni ala ta ye e bɛ misiri la alahu akibaru alahu akibaru kafiri ninnu alors ça c'est a y'aw yɛrɛ dɛmɛ de ka ala kɛlɛ quoi d'accord ee n'a kana se lahara a kana se lahara dɛ diɲɛ aw ta ye mais lahara ye ala ta ye dɛ maa nin dungɔ ti kɛ lahara a bɛ sɔrɔ maa nin dungɔ ti kɛ lahara min ka d'i ye diɲɛ na i b'a kɛ ala ti kuma i fɛ a t'i foyi mais kana se lahara dɛ ala de dungɔ bɛ kɛ lahara ye lamɛnba nin y'a bɛɛ wele mali alimami bɛɛ nɔ b'a la koyi. tant que ja kuranɛ kɔnɔ a tɔgɔ di jamana kɔnɔ kuranɛ ma kɛ ka kiri tigɛ kana siga a la bɛɛ sen b'a la ala kan ka bɛɛ de wele kafiru sabu ala b'a dɔn a kɛra cogo min a kɛra nin de la jamana jamanadenw ko k'olu sen t'a la k'olu nɔ tɛ jamana faamaw k'olu nɔ tɛ jɔn de nɔ don complot de don a bɛɛ nɔ don c'est un complot a bɛɛ de nɔ don c'est de la complicité n'i sen t'a la hali n'i m'a wale kɛ i ye mɔgɔ bila k'a wale kɛ e ko k'i tɛ juger ni kuranna ye ko e tɛ jugement kɛ mais a laisser le juge ninnu faama minnu don o tuma na jɔniw denw don jɔniw cɛw don jɔniw musow don selilaw musow tɛ selilaw denw tɛ selilaw faw tɛ selilaw denkɛw tɛ ee o fa o bɛ faamu cogo di o bɛ faamu cogo di ka sɔrɔ ka taga firi misiri kɔnɔ ka sɔrɔ k'aw denw n'aw cɛw n'aw musow bila ka taga ala sɔsɔ yɔrɔ la k'o ye silamɛya ye. lamɛnba n bɛ kasi ti tigɛ kuwa a kuma sirɔ n b'a tigɛ ni yɔrɔ jumɛn ye e ala n b'a tigɛ dɛ. a tɔgɔ di a kun yɛrɛ yɛrɛ ne y'o fɔ conseil ne fɔ conseil islamique mali a ye dɔ kɛ naafigiya la koyi a ye dɔ kɛ naafigiya la dɛ a ye dɔ kɛ naafigiya la tan a ye dɔ kɛ naafigiya la ni y'aw ye balaw o balaw la aw nɔ aw nɔ aw nɔ aw de nɔ karamɔgɔw musow haut conseil mɔgɔw mun na aw fanga banna de kuruba sabu ala ye fɛn fɛn ɲin'aw fɛ kuranɛ kɔnɔ a si ma kɛ ala ye fɛn fɔlɔ jumɛn de ɲin'aw fɛ kuranɛ suran sabanan ni aya kɛmɛ ni sabanan wa a tasimu bi habilillahi jami'a wala tafarraku ala ko de a ka ɲɔgɔn minɛ juruba kelen a kana fara a kana fara haut conseil islamique mali aw ye ɲɔgɔn fara taabolo joli mali karamɔgɔ aw ye ɲɔgɔn fara tagabolo joli tagabolo dɔ bɛ yen o ye ansaru ye tagabolo dɔ bɛ yen o ye wahabiyaw ye tagabolo dɔ bɛ yen o ye tijaniyaw ye tagabolo dɔ bɛ yen o ye ahamadiyaw ye tagabolo dɔ bɛ yen o ye sunamɔgɔw ye ala dun ko a kana a yɛrɛ fara fara a ye ɲɔgɔn minɛ juruba kelen kuranna suran saba aya kɛmɛ ni saba ala ko n'ale ye i bila min na n'i m'o kɛ k'i kafiri ala ka o kuma kɔfɛ

a ye ala ka diinɛ malo aw dɛsɛ ka bɔ nɔgɔ la aw nɔ don aw nɔ don a ye ala ka diinɛ malo a kana se lahara walahi a kuma sirɔ a ye ala ka diinɛ malo karamɔgɔw walahi walahi a ma se ka bulɔn kisɛ kelen jumɛn a ma se ka foyi de kɛ jamana kɔnɔ kɔmi n bɛ se ka yira foyi a y'an to yen tan. ala kan k'an bɛɛ wele kuranɛ kɔnɔ k'an bɛɛ k'a filɛ aw ɲɛ wagalen ɲɛna a sira a kana an ka diinɛ kɛ marchandise ye k'aw balo cogo ɲini a la k'a kɛ a balo sira ye ka ala ta tigɛ ala ta tigɛ aw bɛ fɛn la ala jumɛn de lamɛnba nin y'a bɛɛ wolobali dilen man ye ne kuma mɔdɛli ninnu non ni tension b'i la fewu kana sɔn ka nin kuma mɛn dɛ nin bɛ mɔnɛ don mɔgɔ la nin b'i faga walahi n'i ma farati ni bana mɔdɛli dɔ b'i la n'i ma farati nin kuma mɔdɛli fɔli la fewu a b'i faga a b'i faga walahi misiri joli de bɛ bamakɔ misiri joli de bɛ bamakɔ y'a dɔn dan t'a la dɛ mɔgɔ joli de bɛ seli bamakɔ selila joli de bɛ bamakɔ hakɛ t'a la jango mali yɔrɔ tɔw mais pourquoi ala ka diinɛ ma kɛ ala dun ko bɛɛ ni minnu ma kiti n'ale ka kurana a bɛ f'olu bɛɛ de ma kafiriw maintenant misiriw bɛ jamana kɔnɔ ni kan jumɛn de ni kan jumɛn de misiriw bɛ jamana kɔnɔ ni ala jumɛn tɔgɔ ye lamɛnba misiriw bɛ jamana kɔnɔ ni ala jumɛn de tɔgɔ ye i y'a dɔn nin nafigiya kɛnɛ kan ta ye dɛ o de don kɛnɛ kan ni kɛnɛ kan walahi mɛ ala tɛ nɛgɛ dɛ ala tɛ nɛgɛ a kuma ti dɔn n tɛ ɲina k'a fɔ conseil a ye si in sama ma ɲina an san caman ye o kɔni bɛ min na ye mɔgɔ si t'a dɔn o ma foyi de kɛ min bɛ se ka yira o ma foyi de kɛ min bɛ se ka yira foyi foyi pɔr o ma can fɔ faama ye u ma can fɔ kunfin ye u ma kunfin bila ala sira kan u ye fɛn fɛn kɛ u ye kunfinw de fara fara k'u kɛ u balo sira ye nin ye ansar tɔn ye u ɲɛmɔgɔba filɛ nin ye wahabiyaw tɔn ye u ɲɛmɔgɔba filɛ nin ye tijaniyaw mɔgɔw ye olu filɛ

an ka jatira se ka kɛ a tɛ se munna sabu a karamɔgɔw damaw ma bɛn jango ka bɛn kelen ma a sɔrɔ a karamɔgɔw damaw ma bɛn jango ka bɛn kelen ma lamɛnba a sɔrɔ nin ye mɔnɛ ye kuwa mɛ wa n bɛ n jɔ yan a kuma sɔrɔ a ye n ka se samaw ma k'a daminɛ faamaw na ka n'a bila karamɔgɔw la dutigiw dudenw a y'a sɔrɔ o tuma na. fɛn min b'aw kɛ silamɛ ye o tɛ seli ye dɛ fɛn min b'aw kɛ silamɛ ye o tɛ sun ye fɛn min b'aw kɛ silamɛ ye o tɛ hiji o tɛ jaka bɔ ye o tɛ sunkalo tile bi saba sun ye o tɛ lahiya san ye o ye kurana ka baara kɛ jamana kɔnɔ bi ala kan k'o de ɲin'aw fɛ a y'a mɛn o k'a tulo cɛ a kan ala kan k'o de ɲin'aw fɛ a y'a yɛrɛ ɲina a kɔ ala kan k'o de ɲin'aw fɛ sabu ala tɛ ɲina. Asiro. Monsieur le président. fɛn min b'i kɛ silamɛ ye o tɛ seli ye bilen dɛ o ye k'a fɔ i ka jamanadenw de ye a ka jugement kɛ ni ala ka kuranɛ ye n'o ma kɛ aya président lahara jahanama de bɛ yen dɛ tallahi tallahi président fɛn min b'i kɛ silamɛ ye o tɛ sunkalo tile bi saba sun ye bilen fɛn b'i kɛ silamɛ ye o tɛ sun ye o tɛ seli ye min b'i kɛ silamɛ ye a fɔ i ka jamanadenw ye a fɔ i ka jamanadenw ye k'ala ko ni minnu ma kiiti ni kuranɛ a ko k'olu de ma kafiri o tuma na président ni e ka jamana kɔnɔ ni jugement ma kɛ ni kuranɛ ye lahara jahanama de bɛ yen dɛ tallahi tallahi sun ko kuma tɛ yen seli ko kuma tɛ yen i bɛ seli la karamɔgɔ minnu nɔfɛ u ye can dogo i la dɛ walahi asira u ye can dogo i la dɛ u ma sɔn k'a f'i ye